Ee, nna anyị, ị nwere ike ịkọwara anyị onwe gị? Abụ m nwa afọ Abagana kwụrụ ọnụ. Afa m bụ Pọl Anaeto, eze Aro Abagana. Ee, ive ive a na-etu m wụ Ọzọ mesoro ofu ụbọchị na Abagana. Ọ ebe dị m ya. Ọ kwa mụ wụ eze Aro nke nọ n'okwu Aro kịta na-ene Aro Abagana anya. Ee, nna anyị,

i gbucha amanwụrụ ebe e kwuwe okwu ọzọ i chikwaala ụmụnna gị ọzọ i chichaala ụmụnna gị ọzọ ka ị ya-aga ịpụtawa n'ọzọ abagana ka e nwee onye ụmụnna ya-agba witness na i chiri ọzọ mana ọ bụrụ na i jee dakpuru n'ọzọ abagana without na i chirọrọ ụmụnna gị ọzọ o nwere ike gbapụta va agọnarị ma sị na i chirọ ọzọ so mana kịta ka dị etu o si eme na ọ bụ mgbe gboo i chirala ọzọ na ụmụnna i gbuo amanwụrụ ị ya-apụtara n'ọzọ abagana because ọ dị n'usoro usoro and ive e ji akpọrọ ọzọ abagana wụ onye chizuru echizu ya ga-epụta ọ sịrị na anyị ife amen ma na ọ amen ọ sịrị mba na ife a wụrọ na mba ma na ọ mba ee ị fụgo na ife e ji amara ọzọ onye ọbụla chiri ọzọ chie ọzọ chie ọzọ ma gbara owuru n'ọkpa ekwesịrọ na ọ na-ekwuru ile naabọ na ọ sịrị na anyị ife dị oji ma na ọ dị oji ọ sị gị na ọ dị ọcha ma na ọ dị ọcha ọ bụ ife dị oji sị na ọ dị ọcha ndị ana etigbue nya ọ bụkwa na ife dị oji sị na ọ dị ọcha ndị ana etigbue nya ọ nya kpata e ji asị onye chiri ọzọ a na-eru eru echie nya ọ bụrọ ị nọkata kịta i jee mara n'ọzọ na omenala igbo na onye ọbụla gba ọzọ n'ọkpa gba owuru n'ọkpa nwezi ife jikọrọ maka a na-etoru etoru ọzọ dị iche iche o nwe nke a na-asị gị jee dụrụ ekwu n'ala ma ọ gị ime ekwu dị iche i nwe ike mee ekwu ị na-agakwala onwe mana i dụrụna ekwu n'ala o nwezi ive jikọrọ gị na nwaanyị o nwezikwa ive jikọrọ gị na iri ive nwaanyị siri esi ma nwaanyị naghị afụzi nsọ ya so ezigbo ọ nya ka e ji ekwu ọzọ ọzọ omenala igbo na o siri ike i nwe ike dụa ekwu n'ala ị ya na-ezekwa i mere ekwu nkịtị ị ya na-eze mana ebe i dụrụna ekwu n'ala mago na ife ọ wụna ị ya-eri na ị ya-enyocha ya enyocha tupu ya na-eme business nwelarụkwu na hotel nwa nwe ya ụdara ị fụkwa ọzọ esi mụọ na ndị agụ ukwu nri ndị na-asụbe fasụbe chakwado ya ma va o nwe nke va ya-agụfụrụ gị ma va gụọla ya ị ya na-edowekwa iwu na ọ bụrụ na va agụrụ ya ka ị fụkata sị na a gụgoro ya i mee na a gụgo mmụọ na mmadụ ara ekwukọrọ ọ ndị anyị nara afụrọ anya ọ fa wụ mmụọ nna nna nna anyị mara ogbe ihe esi wee mee otu uwe onye na nwa so nọ n'usoro ya dị ife
ahụ ee ife ị kọwa dị mma ọrụ ọ bụ na a bịa kịta a nụnwa na n'ala Igbo ị fụ na ọ dịzị ka a ga-asi na ugwu a na-akwanyere ọzọ n'oge gboo na ọ dịchazi otu ahụ tata yes kedu ife ị na-eche n'ọ nya kpataa nya ife m na-eche n'ọ nya kpata erika nke mbụ na ụka ụka bịazie pụta a rapụzi omenala na-eme omenenu nke abụọ dịkwa ka iche wuru mmemme ya eziokwu adịrọzi nke ịtọ dị n'ime ya ọ bụzi ego na-achị ị ya-afụ nwata ihe eziri ma 20 years na ọ kpatago ego ọ na-abara onye nna onye mụtalụ nna ya mba puchi sọdụrụ support ọ nya ka a na-akpọ ụwa ọrụ ya mana ekwukwa ndị maintain that omenala igbo fa na-anọ ogologo ndụ nwe ndị ya-anọ 100 and nwe ndị ya-anọ 150 nwe ndị ya-anọ o nwe ụfọdụ ruo 90 mana kịta anyị n'anya mmadụ mgbe gboo mgbe gboo anya nwa nwu 25 years 30 years ada anwụ ya mana kịta anyị anọzụ nwa 5 years a sị na ọ nwụ ọ dị uto mmemme ya n'uto adịghị akwụ elu omenala anyị ugwu a jụkwuru ịchụ aja because na chineke nna mere ka a mata na a na-achụ aja a sịrọ gị je gbuwe mmadụ a sịrọ gị je gwọ ọgwụ na-achụ aja mana kịta ahụ ego ezuzi n'ọgwụ onye ruo na-ekwuzi dibịa ka eke ya esibute ego ka eke ya esibute ego ya na ibiri oke ite ya na ibi oke awele so onye nwe ibe wee bụrụ wee na-emebisi na-emebisi ụmụ igbo ife ndị igbo ji wee dị ebube wee bịazi gbakụta anyị azụ maka ọ ma ife igbo ji dị ebube a na-emeriri igbo emeri mba niile igbo nọ iwu megidere ya mana onye igbo onye igbo o nwere gift chineke nyere ndị igbo and o nyekwana ya ndị gboo wee na-emaintain ya ma anyị nwa wazi kịta a emaintainọzi ya ịmasị kedu ebe o dewere ego kwụọ nye ụlọ n'one ka ọ rụrụ moto n'one ka ọ na-agba ọ fụrụ set ya gbachapụrụ ụlọ rụwa ụlọ enu mee nke nwa o nwere n'ihe ọ mere onye awụwa ọgịga onye so mecha na ọzọ adịghị ọzọ ka ọ dị mbụ i jide fụ a nwere ike sị na ọzọ wụ 10 million ike onye na-eme omenala ọfụma enwere ya dịwa onye a na-ejezi ụka mee na ya machi ife nwee ya echie ya ọzọ echie ya ọzọ na-eme na ya karịsị so na-agba onye ka anyị banye na-enye ego adị na eziokwu adịzikwuru ekene m daalụ rinne yes Kekwanụ ife ị na-eche na a bịa n'omenala Igbo n'ebe o metụta ichi ọzọ, e nwere ike ime ka ọzọ wee nwekwa ebube dịka ọ dị n'oge gboo? Maka na mụ na gị maara na mgbe gburu gboo na ndị chiri ọzọ nwere ụdị ebube dị iche ha nwere. Kedu ife ọ dị ka anyị ga-abụ anyị mee ọzọ enwe ọzọ be anyị na ala Igbo enwe ugwu dịka ọ dị gboo ekpere ka anyị na-ekpe anyị na-ayọ Chukwu anyị na-ayọ ndị a ka ndị anyị agwa wee kwe maka na ikwu n'ọnụ ugwu kwucha mana onye Igbo emere gịnị ekwere ịkagụ na ụka bụ ife mmebi so ebe dịla anya anyị were ọjị pụta ụtụtụ anyị na-akpọku Chukwu na-akpọku ndị ama anyị zọdoro ọkpa fa bịa ọ fa ya-edozi okwu ọ dị mma ibe anyị nwere okwukwu fa ma nwezialụ ndozi fa biko kene fa bịa mara ka opi omenala igbo si dị mgbe gboo ka fa dị soro ibe eme gịnị dozie ya ka ọ dị mma because na iweta onwe ka idozi onye nwa ụfọdụ ya-enwe ike mmadụ 2 ka ya-ekweta mmadụ 100 ga-ajụ asị na majority carry the vote mgbe n'ibe anyị nwere anyị ji ọjị jide nzu wee na-ayọkwu mmụọ dị be anyị na-ayọkwu chineke na-ayọkwu ndị ala ka fa nyere aka ka ya bụ ife ka ọ dịgharị ka ọ dị gboo na-asị na omenala ndị dịrị ndị ọ dị gboo dịkwuru ndị nọnụ
mana ọzọ o nwere nsọ hei nsọ erika na ịrọbịa ka m na-ekwu na onye ọbụna chili ọzọ chili ọzọ gbagoro n'ọzọ ị ya na-asọ ọ bụrọ ebe niile ka ị ya na-eri nri nke ịbụa ịnọgide n'ezi okwu asị na ebe ị je dị mkpa iwepụ okpu mmee ya n'ihu chọọ dobe ya na dobe ya ma ọ tinye ya n'akpa n'ihi ekpuru ya n'abalị ya nke ịtọ unu ihe na-emegide ya na-asọrọ nwaanyị maka ụmụ nwaanyị bụ ife mmebi ọ fa awa bụ nke na-azọrọ aja nwaanyị ọma nwunye ọ nwunye ịma ma na ya na-asọrọ ya ya na-enweta na ihe eji wee na-ejekwu ya na ụlọ mgbe mgbe ka ị ga-edebe onwe nsọ ọzọ afọ omenala Igbo ị ma na eke na afọ bụ nnekwu ụbọchị n'ala Igbo eke na afọ ị dịrọ suppose ịdị na-eje esi nwaanyị asị nwaanyị ada asị na ọ sị ya bụrụ onye ọzọ ọ sị ya bụrụ eze alụsị once na ị bụ onye igbo ị ya na-asọpụrụ eke na afọ ahịa na-abụ nnekwu ahịa eji mara ndị igbo so na ọzọ nwere nsọ too much nsọ ya erika ọzọ onye chiri ọzọ wee gbara owuru n'ọkpa ịdịrọ suppose ịdị na-alarụ n'ezi na ewere n'ala onye chiri ọzọ gbara owuru n'ọkpa ịdịrọ suppose ịdị na ọ maka chi eji ya na-anaberọ kama sisi na ịnata ala ebi ikpuru okpu mgbe ikpu di ya okpu moto ka ibu fi ya na moto ọ bụrụ na ọ na ibibiro moto na ọ na-abụ ịchọ akpa tinye ya ebe ọ na-atụ ya na akpa ya nke na-enarute na-atọpụ ihe ọba na ife eri udo iwe na-ana pleti ee ọzọ mesịrị ofu mgbọsị obi dịkwana m ụtọ mụ na ndị otu m